balima malien jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan nin waati in na an b'a fɔ a ka dan a k'a dɔn k'a fɔ su kora anw fɛ bamakɔ aw ni su aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni wula o bɛ dépend dagayɔrɔ la bi an wulila ka se ayiwa rosiba ma n'ale poivron rose madame la vie chère bɛɛ b'a dɔn madame combat la vie chère wa a ye association sigida ɲɛta a y'o ɲɛmaba ye an wulila ka s'a ma k'a sanga ni jamana bɛ lahala min na olu kɔni ko ayiwa u ka wulikajɔ kɔni ye min ye ka gɛlɛya dunko juguya k'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ faso ɲɛmaabaw kɔni u ye wulikajɔw sabati walasa dɔw bɛ se ka bɔ fɛnw na cogo min na mɛ halisa yɔrɔ bɛɛ la ko ma se ka latigɛ yɔrɔ hali n'a sɔrɔ cɛsiri kɔni b'a ko la an bɛna foli bila worokiya la madame sidibe worokiyatu dunbiya après an bɛ sɔrɔ ka don kɔrɔfɔ worokiya musa i ni su n b'a fɔ asalamu alekum warahmatula lamɛnbaga cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ mali kɔkan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ n ka association belebele n'o ye sigida ɲɛta mali ɲɛta n ka foli belebeleba b'a ye yanni n ka don ni association foli ye n bɛ e musa yɛrɛ fo musa kalamala sɛgɛnbali ɲinɛbali n ka foli belebeleba b'i ye n ka foli bɛ sumi kulubali ye o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ n ka foli belebeleba b'a ye abubakari sedɛri sedɛri cɛ muso denmisɛnnin n ka foli belebeleba b'i ye sedɛri ka foli natɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la awɔ mɛ n bɛna don n ka sigida ɲɛtaa belebele in kɔnɔ mali ɲɛtaga mm. madame combat la vie chère mm -hmm. madame sidibe worokiya dunbiya mm. a ka gurupu sanumanba in gurupu halala gurupu in gurupu yɛrɛwolo ani gurupudenw yɛrɛwolo mm-hmm. musa n ka foli belebeleba b'u ye n mm-hmm. b'a daminɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ siyaka dunbiya mm. a kan ka kɛnɛ sɔrɔ mɛ a bɛ retard la dɔɔni ani gawusu sangare bari a fɛnɛ bɛ sira la ka na embouteillage dɔɔni bɛ yen san nalen bi yɔrɔw embouteillage ka bon dɔɔni gawusu sangare bari sɔɔni a bɛna don an ka kuma kɔnɔna la n ka foli belebeleba b'a ye lafiya sisoko faransi n ka foli b'a ye arasa kebe halala faransi n ka foli b'a ye aisha seku musokuntigi belebele a mayiga n ka foli b'a ye zɔni tijo belebele n ka foli belebeleba b'a ye sigida ɲɛtaa cɛ muso denmisɛnnin ani n yɛrɛ denkɛ badara somanɛ n ka foli belebeleba b'a ye ani abubakar kamara angola n ka foli b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n ka foli bɛ sedɛri musa sedɛri bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mm. kɔrɔ rasa mm. le tukiri eh, eh, baribeki baribeki tɛ ya baribeki belebele de bolodalen don sini pari kɔnɔ arasa bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ ɔlan peyiba sini sɔgɔma a bɛ vɔli ta ni ala ka jɛn ye ka bɔ ɔlan ka jigin pari midi kuma après midi ou bien 10 heures a bɛna parikaw ɲɛnajɛ ni baribeki belebele de ye pari cɛ muso arasa kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tata rosi kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka tiktok fanu minnu bɛ faransi aw bɛɛ ka taa solution lamɛn les tikri docteur aw bɛɛ ka taa lamɛn sini après midi pari kɔnɔna la baribeki belebele de organiselen don n'a fɔra mɔgɔ min kɔ pari san kuma ɲɛnama taara k'i to i y'a faamu ni ala sɔnna a ma bɛɛ ka bɔ ka taa rasa la i b'a fɔ ko kɔnɔkulu maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ pari rosi kanubaga rasa kanubaga aw bɛɛ ka jɛ ka taa solution lamɛn sini après midi ni baribeki mana fɔ mɔgɔ min kɔ san kuma taara k'i to e tɛ foyi mɛn tun Ok a faamuyana Rose sisan nɔ an bɛna an ka baro daminɛ an bɛ min kalama sisan nɔ ko dɔ bɔra esansi sɔngɔ na donc waati min na an tun b'a kɛ esansi tun ka gɛlɛn ko dɔ bɔra o la esansi bɛ hakili la kɛmɛ ni bi wolonwula ani fila a kɛra o ye litiri tun bɛ kɛmɛ ani bi segin ani bi segin ni dɔɔnin
sisan nɔ i bɛ se ka mun de fɔ an ye sisan nɔ dunfɛnw na mhm. hali n'a sɔrɔ dɔ bɔra esansi la ah, bɔn musa kalamala n b'i fo mhm. n bɛ maliyɛn bɛɛ fo mhm. kɛrɛnkɛrɛn an ka tiktok musobaw musa e ni ne an ye daraja min sɔrɔ ani eh, sumi ani bɔkari sederi ah non an ye tiktok sanpiyɔna de ta o ah bon? sanpiyɔna musa kalamala f'u yɛrɛ b'a fɔ ko musa kalamala awɔ an ye tiktok sanpiyɔna de ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali tiktok mhm. n bɛ ala de deli ala ka barika don tiktok la mhm. walahi musa ala ka tiktok taa ɲɛ mhm. ni tiktok ko banna diɲɛ kɔnɔ hali n'a danna mali ta kan tiktok minnu ye tiktok maison créer a kunnawolola siniwaw de don ee barika bɛ siniwaw la koyi e m'a ye ni an ka sukaro kɛra komi sini minan an bɛɛ b'a sɔrɔ bi duuru duuru la sisan ɛɛ musa nin yɔrɔ in na vraiment dɔ bɔra isansi la a diyara n ye a bɛnna n ma mais dumuni ko kɔnplikelen don halisa awɔ a kɔnplikelen don mun na parce que u ye maga eta bɛ ka taa magasin ba dɔw de yira sisan operateri dɔw ka magasɛn ne m'a f'i ye musa n ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la n m'a f'i ye n ko commerçant fana bɛ minɛn mara i dara a la sisan musa ne ye nin kuma fɔ yan sumi m'a fɔ abukari sedɛri a ye kuma a ne m'a fɔ aw ye yan n ko dɔ bɛ commerçant fana bara ye gɛlɛya de ye mɛ i b'a dɔn autorité bɛ ka mun kɛ nin si tɛ solution ye jumɛn ye solution musa autorité k'i i ni bɔ opérateurw kan minnu bɛ monopoli ko la kɛ bɛnkan min b'u ni monopoli tigiw cɛ u k'a papiye fara ka mun kɛ sisan ka ka minɛ dumuni ka kɛ sukaro tulu malo ha mm -hmm. nɔnɔ mugu alikama alikama a ka kɛ firi ye angilɛw ko tɛ firi bɛɛ ka don n'a ye a ka kɛ komi sini minan e ma sini minan ka diya mm -hmm. hali n'i ye kɛmɛ seegin bɔ bi i bɛ pɔrɔtabulu sɔrɔ alo i bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ de ko tirintinin tɛ mɛ n'i ye kɛmɛ seegin bɔ bi i bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko alo u ka monopoli ko in bila parce que i b'a dɔn degun bɛ ka se kɔrɔbɔrɔ bitigini tigiw ma ah, musa kunasini ne ye yɔrɔ caman yaala n ka baarakɛla ni n denmusonin hmm. u ma sukaro sɔrɔ bitigini tigiw ko k'u bɛ tantan na de feere k'u bɛ joli feere ko tantan na kilo u tɛ k'a di mɔgɔw ma u bana kilo feereli ma u bana kilo feereli ma ko parce que autorité taalen don u ni opérateur jɛlen don ka magasinw de yira ɛɛ jagobatigiw n'i taara sa k'i mago bɛ tulu bariko mugan na u bɛ bariko duuru labɔ ka d'i ma n'i ko k'i mago bɛ sukaro bɔrɛ tan na u bɛ bɔrɛ naani labɔ ka d'i ma mali mali ko tɛ mali ma se nin niveau in na o mali mago bɛ dunkafa min na bi ni asimu n ka foli belebeleba b'a ye nin yɔrɔ in na n bɛna a deli an ka ivoirien minnu minɛlen don an k'an to kuma kɔnɔ ka kuma dɔ kɛ a ka sabali ala de kama parce que asim bɛ ne suyi dɛ wa a bɛ ne lamɛn n y'a awɔ n y'a ee n y'a deli embargo ma wuli ka bɔ an da la an ma wuli wa n bɛna deli ala de kama musa ale salamu ka ala i tɔgɔma mhm. o ni ala tun bɛ kuma da ni da de ye mhm. muhamadu rasululayi salallahu alaihi wa salama ka mu ala mhm. nabila isa ale salam isa bunu mariyama ale salamu ka ala nuku ale salamu ka ala dawuda ale salamu ala sulemana ale salamu ka ala a k'a ko olu kama a ka nin sɔrɔdasi bi naani ni kɔnɔntɔn bila ne y'a deli dɛ n y'a deli kuma de kɔnɔ sinon n ka kuma ye vie chère de ye. an ye min mɛn k'a tɛ asimi ka bolo kan k'a bɛ kiritigɛla maaw bolo kan. awɔ mɛ merci mɛ ɛ asimu de y'an ɲɛmɔgɔ ye bi. ɛ cogo di ale bɛ se k'o musa n'i y'a mɛn ko tɛrɛn kunkolo don. asimu ka droit bɛ ne kan bi a ka droit bɛ e kan bi asimu ka lakana bɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ kan wa a ka mara bɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ kan en tant que jamana ɲɛmɔgɔ donc n'a ko k'a bila a bɛ bila n'a ko sɔrɔ ma kiri n'a ko ko k'a bila k'ale jɛra maliyɛnw ni asimu ko k'a jɛra bi maliyɛnw bɛ jɛ ɔ mais olu an ka jamana faamaw ye min fɔ k'u nana an ka jamana kɔnɔ ayiwa u ma na sariya kɔnɔ bon ne kɔni b'u deli balimaya min b'an ni abijan cɛ mais min kɛra an ka jamana na n'i y'an ka jamana faamaw ka ɛɛ o la ye, musa est ce que o kan ka kɛ musa n bɛ mun f'i ye a bɛ fɔ mɔgɔ ma ka sabali ni se b'i ye hadamaden o hadamaden se b'i ye kuma min na musa a bɛ fɔ de sabali n'i sabalila o kuma o de ka di ala ye n bɛna kisa dɔ d'i ma an tɛ waajulu la kuma min na muhamadu rasululayi salalahu aleyi wa salama musa i b'a dɔn ala ko ka di ne ne bɛ ala de kɛ n ka sɛmɛyiri ye u ye bɛnbɛnni bɛɛ sigi muhamadu kama se bɛ ala ye ka makan halaki mais ala de ko muhamadu ma k'a ka bɔ ala de ye ordre d'a ma o ye ala taabolo de ye muhamadu bɔ ne ala ka dɛmɛ bɛ na i m'a faamu wa muhamadu bɔra o y'a sɔrɔ makan kabila u y'u kabilatigiw u bɛɛ y'u ka den kelen kelen bila ka du eh, den du kelen kelen mɔgɔ bila ka taa k'u ka taa muhamadu faga aleyi salam mais nin bɛ ala de bolo a ka di ala mun ye sisan ala ye sunɔgɔ bin ninnu bɛɛ de kan musa muhamadu ni abubakar sidiki bɔra muhamadu bɔra ka taa maka eh, medine

muhamadu ye makan minɛ a da saba de la a don se b'a ye ka makanka bɛɛ da k'a kan tigɛ nin kɔrɔ de ye bɛɛ tɛ arabukan mɛn dɛ ala ye se d'a ma de a ni se de nana mɔgɔ tɛ se ka jɔ a ɲɛ se tɛ tɛmɛ ala ka se kan o asimu k'a jigi ko ala ye ala de ye nin se in d'ale ma mɔgɔ tɛ se ni ala tɛ a ka ninnu bila ala de kama lawurusi tigi ala n bɛ an ka juzuw fana deli kun jumɛn b'a kɛ e bɛ k'a fɔ k'a k'a bila bɔn n bɛna n b'a deli n bɛ k'a deli mun na parce que kumaw cayara musa n bɛ réseau sanfɛ mm. abijankaw bɛ kuma na mm. maliyɛnw bɛ kuma na mm. bɔn eh, musa da man ɲi awɔ mɔgɔw bɛ ka kuma bɛɛ da bɛ nin sɔrɔdasi ko la abijankaw b'a la réseaux sociaux ɲagaminen don nin sɔrɔdasi ko in de la bɔn nin bɛɛ solution bɛ jɔn bolo asimu n'a ka juzu ɲumanw an ka lakana tigilamɔgɔ ɲumanw an b'u deli ala de kama u ni asimu komi e ye juzuw fɔ n b'olu fana deli an ka jamana faamaw n ye min mɛn kibaruyaw nasira la k'u ka bɔ u ka yafa deli jɔn ka yafa deli
abijan fɛn autorité ya non non non non wala sɔrɔdasiw wa alasan alasan Alassane ka yafa deli yan. K'a fɔ k'u ye min kɛ, ɔn, a ma ɲɛ. Ɔnhɔn. C'est à dire u ye condition dama damaw de fɔ, an ye min mɛn kibaruyaw nasira la, awɔ, k'u sɔnna o ma, ɔn, donc u ka maaw bɛ bila. Ɔ oh, ne fana bɛ Alassane deli a ka bɔ ka yafa deli parce que an ka live in kɔnɔ sa ah, bɛɛ de bɛ ka anw lajɛ Alassane vieux père ne fa ne alasani tɛ kɛ foyi ye ni ne wolofa tɛ mm. a ka kɔrɔ ni n ye ka taa ka segin mm. a denw b'a bolo komi ne togo mm. a fɛnɛ ka bɔ a ka yafa deli o fɛnɛ ye cɛkumabaya dɔ de ye n y'a kɛ n jo t'a la o ye cɛkumabaya dɔ de ye a ka yafa deli abijan ni mali bɛɛ fa kelen ba kelen ne fɛnɛ bɛ asimu deli alasani fɛnɛ ka bɔ a ka yafa deli u ka sɔrasi ninnu bila sɔrasi ninnu ye an dɔw denw de ye an dɔw cɛw de don an dɔw faw de don an b'u deli ala de kama asimu ne kɔni bɛ n baser asimu fɛnɛ kan parce que ale fɛnɛ ye ne ka ɲɛmɔgɔ ye a ka nin sɔrasiw bila ala yɛrɛ de kama hali n'a sɔrɔ deli ma eh, yafa deli ma kɛ awa hali ni yafa deli ma kɛ n'a y'u bila a bɛ baraji sɔrɔ musa hali ni e ye circulation na hali ni e ye sira di mɔgɔ ma i bɛ baraji sɔrɔ ani ko e, laɲini wɛrɛ kɛra mali dɛmɛ walasa basigi bɛ se ka na cogo min awɔ voilà u k'an dɛmɛ o ko la basigi bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔ jɔn k'an dɛmɛ eh, eh, alasani kɛ ɔ alasani ka mali dɛmɛ an ka maaw dɔw bɛ o fɛ n ye min mɛn kibaruyaw nasira la ko mɔgɔ bi wɔɔrɔ ni fila non an ka mɔgɔw dɔw bɛ yen a fɛ siga kɛlen dɔw la wari dunko la ɔhɔn voilà donc maintenant ko kiritigɛlama mɔgɔw b'olu la parce que ko mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'u bɛɛ b'ale de fɛ ko n'a fana bɛ se k'olu bila ka na bɔn musa o kɔni niveau in na o ye politiki sira de ye ne tɛ yan politiki kama ne bɛ yan bɛn fɛn fɛn bɛ bɛn na ne worokiya dunbiya bɛ yan ka n da don bɛn na parce que ne ɲɛ bɛ sisan musa ne ka sɔmi ka jan dɛ ne bɛ ko analyser de ne ɲɛ bɛ mankan min bɛ réseau kan nin mɔgɔ bi naani kɔnɔntɔn ko la o de ye ne bila ne ne ka ne ka delili kɛ sinon ne ka ko bɛɛ dunkafa malo ka nɔgɔya sogo ka nɔgɔya tulu ka nɔgɔya poivron ka nɔgɔya seleri ka nɔgɔya gɔyɔ ka nɔgɔya jadisi kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ ka ban ala ka se di mali ma ne badenw de bɛ kɔrɔn fɛ u bɛ ka faga ne badenw de bɛ kɔrɔn fɛ u bɛ ka déplacer u bɛ ka b'u ka place la u bɛ ka na yɔrɔ wɛrɛ ne bɛ ala deli de kɔrɔnfɛ kɛlɛ min bɛ mali kan bi walahi ala ka an ni jadisi ninnu bɛɛ bɛn ka fa la ala ka dusukun ɲuman fɛnɛ d'u ma u ka kɛlɛ bila nin solution de bɛ sigi ka fɔ ala ka hakilina ɲuman di an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ la parce que ne ka fa ni baden de bɛ kɔrɔn fɛ ne ka fa ni baden de bɛ militaire la u b'a fɔ madame vie chère i ka dumuni ko kuma ka di an ye mɔgɔ bɛɛ sɔrasiw do tenitigiw u bɛ ka ne soutenir n ka vie chère kɛlɛ la u bɛ tilen ka n wele u bɛ kɔna u bɛ tesalit u bɛ eh, gawo u bɛ seware u bɛ bankas u bɛ jugu in yɔrɔ bɛɛ ne yɛrɛ bɛ nin ka na kɔrɔnfɛ kɛlɛ in n b'a raison dɔn tellement n ka faniw bɛ yen bon n tɛ fɛ fɛn ka n ka faniw sɔrɔ mais dɔw yɛrɛ bɛ n wele madame combat la vie chère ne ye sɔrɔdasi de ye n b'i ɲininka n ko yala i bɛ se atari kurusi la a b'a fɔ k'a tɛ se n b'a fɔ n ko n b'a bila i ka vocal la i bɛ to ka atari kurusi siɲɛ wolonwula kɛ sɔgɔma o nafa ye jumɛn ye ala bi n'i y'a kɛ ala b'i don sansara de kɔnɔ o ye ala yɛrɛ ka garanti kɔnɔ ni hali ni kan bi wolonfila b'i kɛrɛfɛ fɛn t'aw ka kan sɔrɔ kan bi wolonfila wɛrɛ i numankuru fɛ foyi t'aw sɔrɔ o y'aw bilalen ala ka sansara de kɔnɔ i k'a wolonfila kala sɔgɔma tilega seli fana i k'a wolonfila kala lansara i k'a wolonfila kala fitiri i k'a wolonfila kala safo i k'a wolonfila kala o y'i donnen ala ka garanti de kɔnɔ Ne ko y'i ka kulutu in duguma seli i y'a kɛ dɔn ne bɛ seli mali ye i ka kulutu i y'a kɛ musa ka ne bɛ kati camp atakera waati min na kati kunnafoni ta sa i ko k'i bɛ kulutu kulutu kala dugu tila fɛ trois heures trente o kɛra i ni dɛsɛse kɛlɛ ɲɔgɔn na n'i ma ala deli an bɛ ala deli yarabi an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ ala ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ in ban ala ka dusukun ɲuman na mali kɔnɔ ka maliyɛnw don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ musa problème bɛ dumuniko la bi an ka tɛmɛ ni dumuniko ye dumuniko sukoro bɛ cogo di i k'i ye sukoro ko kuma fɔ ayiwa dunfɛn ninnu tulu ninnu u si ma jigin musa mm. muso dɔ ye n wele à peu près semaine dɔ in tɛmɛnen na mm-hmm. nin semaine tɛ dɛ mm.

hali opérateur détaillé grossiste a bɛɛ bɛ sigi. mais k'u ye sigikafɔ kɛ parce que.
musa sigiba sigikafɔ in kana kɛ disibaw ye. Mhm. mu a ka kɛ bitiginintigiw ka don a la. commerçant détaillants ka don a la. ni bɛɛ donna sigikafɔ in na musa. walahi. Mhm. ni ni problème bɛ mali kɔnɔ dunkafa la mhm. a bɛ sabati mhm. parce que i b'a dɔn ko autorité ye baara fankelenma de kɛ yan mhm. baara fankelenma ye min ye e bɛ taa opérateur damadɔ wele i b'o sigi ko dɔ bɛna bɔ minɛn prix la ɛ faama ɲɛkɔrɔ jɔn b'a fɔ yen ko dɔ tɛ bɔ prix la mɔgɔ t'o fɔ o mais commerçant détaillant ka niveau la dun depuis opérateur ye ɛɛ calendrier bɔ musa an ye degun sɔrɔ sanni feere la fɔlɔ i bɛ yaala butiginin kɔnɔ i bɛ sukaro sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ mais bi i bɛ butiginin duuru yaala u tɛ sɔn ka sukaro feere i ma a b'u bolo u bɛ ban
mais an ye min mɛn rose u ko i y'a kuma fɔ waati min na an tun bɛ conférence u ye kunnafonidilaw wele o don minisiri min bɛ jago kunna o tun bɛ yen min bɛ sɔrɔ kunna o tun bɛ yen ani ayiwa eh, direction générale de la du commerce de la concurrence et de la consommation min bɛ feereko ninnu k'a ɲɛnabɔ ani feerejuguko f'u bɛ maaw bila ka taa yɔrɔ la olu bɛɛ tun bɛ yen u ko ko gouvernement ye décision mun ta fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ temps dɔɔni ta yanni kow ka na a cogoya la donc u y'o kumaw fɔ o ni sisan cɛ an ma dɔgɔkun fila sɔrɔ a la mais dɔgɔkun kelen sɔrɔla a la. Musa eh, conseil des ministres sini t'a trois semaines de ya ça fait trois semaines demain sini y'a trois semaines de ye. n'i hakili b'a la mhm. a dimanche e nana ne anzinitɔ lawuli an ye video kɛ mhm. ne m'a f'i ye n k'u ye conseil de ministre mun kɛ n k'a tɛ waleya ɛɛ ministre de commerce mhm. o a a ni fɔ eh, solution b'ale bolo mun na a tɛ papier in fara opérateur ka ko in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi papier de don bɛnkan de don c'est un papier simple n'i ka intérêt t'a la u k'a fara bon débarrassant yɛrɛ gɛrɛ mun na sukaro tɛ se ka kɛ sini minan ye. munna tulu tɛ se ka kɛ sini minan ye munna nɔnɔmugu tɛ se ka kɛ sini minan ye eh. don o don kɔnferansi nafa foyi t'a la. Eh, mun na e tɛ ka sini fɔ ko tulu ka taa ta yen. sini a tɛ taa ta sini dɛ. Ah. n ko k'a kɛ komi ɛgizanpulu. Ah, k'a nɔgɔya i n'a fɔ sini. ɛgizanpulu ɛgizanpulu filɛ sa sini minan hmm. bɛɛ tɛ don n'a ye a. mun na u tɛ mɔgɔw to yen bɛɛ ka don ni sukaro ye. Hmm. mun na yanni a k'a fɔ ko. opérateur nin de bɛ yen malo bɛ nin magasin ba kɔnɔ sukaro bɛ nin magasin ba kɔnɔ commerçant détaillant ka taa ta u fɛ yen n ka kuma lamɛn dɛ mun na u t'a fɔ ko bɛɛ ka don ni minɛn ye monopole ko papier ka fara monopole in ye papier simple de ye o. an ye min mɛn ko ayiwa ko fanga tɛmɛnen k'olu ye monopole di maa minnu ma i n'a fɔ IBK ka fanga ala ka hinɛ a la fanga kɔnɔna ko monopole dira dɔw ma ko n'i ko k'i b'a minɛ u la k'u yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ de wele bɔgɔ jeninen kan. ko gɛlɛyaw de fana bɛ yen musa n bɛ mun f'i ye ɛɛ sabagatɔ an k'o tɔgɔ bila mɔgɔ min sara an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ IBK la ala ka bi kɛ k'a sɔrɔ zanatulu filidawusi kɔnɔ ale ka foyi tɛ mali ko la tun non non n ka kuma lamɛn n ka kuma lamɛn non non non ɛɛ amadu tumani ture kuma min na kudeta kɛra a la amadu aya sanɔgɔ de nana 2012 mm. a nana ni sɛki modibo jara ye mm. a nana sɔrɔ papiye mun bɛ yen mm. n ka kuma lamɛn dɛ papiye mun bɛ yen sɛki modibo jara y'a fara ka monopoli ko ban mali kɔnɔ amadu tumani ture tɔgɔ ma fɔ o la o o tɔgɔ ma fɔ o la dɛ ka karisa tɔgɔ ta k'a don ko la nin bɛɛ ye poropagandi de ye mali mago tɛ nin si la bi an mago bɛ dun ka fa de la ko minnu bɛ fɔ papiye la a ka waleya kuma an sɛgɛnna kuma maliyɛnw sɛgɛnna depi maliyɛnw tɛ ne ni e lamɛn fo bi an kɛra maliyɛnw ka ero nasonali ye an jara diɲɛ bɛɛ ye awɔ an jara diɲɛ bɛɛ ye mun bɛ na n'o ye an ye ko in daminɛ ni tiɲɛ de ye wa gouvernement ka baara kɛ avec preuve u ye u y'u ka dimanche sunɔgɔ tigɛ ka a a a a zamɛ kulo to yen ka taa conseil des ministres organiser a ma valider a ma valider a ma valider ko ka waati kunkuruni d'u ma ka wagati kunkuruni bɛɛ kuma de ye ka mɔgɔ hakili gosi ne ko fiyentɔ bɛ dɔn kɛ n'a sara de o musa ni fiyentɔ o tɛ se ka yɛlɛ ne ka sanfɛla in na yan fiyentɔ o fiyentɔ i bɛ dɔn kɛ ni kɔngɔ tɛ maa kɔnɔni kɔnɔ o malo tɔni b'olu bolo ka so sukaro tɔni b'olu bolo ka so sogo kulɔlen b'olu ka firiko kɔnɔ mais kɔngɔ de bɛ maliyɛnw na bi u ka kuma in bila minisiri mun ɲɛsinnen don jago ma a ka monopole papier fara an nana ni sɔrɔ ye karisa y'a kɛ tan o bɛɛ ye hali bi tɛ fɛ ka baara kɛ cent pour cent de amadu haya sanɔgɔ ye ko in kɛ tɔgɔ min dɛ amadu haya sanɔgɔ ye tɔgɔ ja min sɔrɔ a ka dunkafa la transition na dɛ an mago b'o la o k'o de preuve jira an na sinon olu ka transition in bɛɛ kɛra kuma de ye waleya ma kɛ awɔ tɛmɛ ni kuma wɛrɛ i y'o kuma fɔ malo ko bɛ cogo di i n'i da malo b'a prix la
a ma jigin malo ma jigin mugan de bɔra sukaro la e ne bɛ video kɛ a don min dimanche jan tɛmɛnen ye mm. sukaro tun ye kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ye mm. sukaro kɛra kɛmɛ ni bi naani a tɛ ka sɔrɔ kɛmɛ ni bi naani a tɛ ka sɔrɔ hali bi anw ka sugu sukaro an ka tewuli sukaro mm. an taara a san kɛmɛ ni bi naani mais cɛ ko ko ne tɛ k'ale tɛ kilo kelen feere mɔgɔ bitigitigiw bɛ ka ban kilo feereli ma o don muso min ye n wele n ka kuma lamɛn a ko n ma k'a taara bitigini na mm. ko gouvernement ko ko ka tulu feere prix mun na mm. u ye joli sɛbɛn tulu la 900 1000 francs tɛ Ah, mais, mais tulu min b'an fɛ yan o ye 1000 francs. 1000 francs. Mais min bɛ importé o ye kɛmɛ fila ni bi naani. Oh, 1200 t'o ye importé. Ah, ah, ale taara mumɛ na. a taara a san kɛmɛ fila ni bi seegin. ko bitigitigi ma k'a bɛ eh numéro vert wele. a bitigitigi ko k'a wele a ye numéro vert wele a bɛ siɲɛ bi naani bɔ a ma ta. muso ko ten muso ye n wele ko madame la vie chère n'i bɛ direct kɛ don o don kana ɲinɛ dɛ n ye numéro vert wele k'a wele k'a wele a ma ta tulu b'o prix kɔrɔ la kɛmɛ fila ni bi seegin sogo kulo bi bu sogo bu kɛmɛ wolonwula bamakɔ fan bɛɛ
kɛmɛ wolonwula ma jigin kɛmɛ wolonwula ma jigin koloma kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ depuis ala ye mali da n ko maliyɛn donna gɛlɛya kɔnɔ nin transition in na kuma tɛ nafa ɲa mɔgɔw mago bɛ baara de la wa n bɛ mun f'i ye n bɛ n profiter nin yɔrɔ in na bamakɔ nɔgɔlen bi ɲamancɛlaw dɛsɛra ɲamancɛ la ɲama bɛ ɲini ka na mɔgɔw ta u bɛ ɲama de kɛ bɔrɛ kɔnɔ n ka kuma lamɛn dɛ k'a kɛ gitɔrɔndaw n'i ye nin commune 1 gitɔrɔn minɛ sisan fo suguba la a bɛɛ ye ɲamantoli u b'a kɛ sangani bɔrɔ de kɔnɔ ani sankɔrɔ bɔrɔw walahi bamakɔ nɔgɔlen don bi bamakɔ ma deli ka kɛ nin ɲɔgɔn nɔgɔ ye Mais est-ce que o bɛɛ ye gouvernement nɔ ye? Nin bɛɛ ye gouvernement de ka baara ye. Parce que ne ye ɲama filmé n ka kuma lamɛn. Ɲama dɔ ye ne wele k'olu ka wari bɛ yen k'u ka wari ma sara ko ils sont pas payés u ka wari ma sara. Jɔn o ye don jumɛn ye? U bɛ yen. ozone mɔgɔ wa ou bien n t'a dɔn dɛ u kɔni bɛ yen ozone mɔgɔ m'an wele dɛ mais mɔgɔ dɔ ye n wele ah. parce que ne ye ɲama publier ah. suguba kɔnɔ anw ka dabanani côté dɔ bɛ yen ah. ɲama bɛ ɲini ka na butigitigiw ta ka bɔ yen ani sugu ɲɛgɛn ani sugu ɲina eh, n'a fɔra an ma dumuni sɔrɔ k'an kɔnɔ fa an ma malo malo prix aw bɔra ka prix kɛ yan ko malo bɛna di nin prix la ne y'a fɔ e worokiya ye n ko e musa n ko musa gouvernement bɛ mun fɔ ani commerçant bɛ réalité min kɛ u tɛ kelen ye gouvernement ka nin nin conseil des ministres de an ka ko tɔ de ɲagami k'a ɲagami cogo di parce que an bɛ dun ka an bɛ dumuni mun ɲini bitiginitigiw bannen don bi ka sukaro feere Ah, donc a ko gɛlɛyara quoi a kɛra gɛrɛntɛ ye quoi a kɛra gɛrɛntɛ ye bitiginitigiw y'a ye a gɛlɛyalen olu bolo u banna ka sukaro feere i ye n ka kuma faamu wa u banna ka sukaro feere ne ye n ka baarakɛla bila o don ka yaala a ye bitigi min yaala a bɛ bitigi duuru bɔ ko sukaro tantanna
kilo t'a la quoi. kilo ta k'u tɛ kilo feere o don ne yaalala ka bɔ fo suguba la fo n ka so a ma sukaro sɔrɔ n ma sukaro sɔrɔ ne y'a fɔ e ya musa n ko mm. eh, faso baara mm. i bɛ preuve de yira mɔgɔw la mm. i tɛ na ni kuma ye o ni ko o ko kɛra kuma ye i b'a sɔrɔ a ko tɛ se ka valider musa y'a faamu depuis ala ye mali da autorité k'anw ka kuma lamɛn mali ko kelen don mali i b'a dɔn musa n bɛ kelen f'i ye bi e ni ne ka ko in daminɛ an kun lamɛnlen tɛ tan o vrai fo an ka tiɲɛ fɔ Ah, an ye woni da ni fɛn ninnu kɛ dɛ o video ah, taara an ye woni daw kɛ a ah. video taara mais maliyɛnw y'an ka ko minɛ sɛbɛ ye mun na n bɛna maliyɛn ka sɛgɛn a tɛ se ka furakɛ parce que kalanbali min bɛ mali kɔnɔ maliyɛn bi toro o le li maliyɛn ta ye mɔgɔ ko de ye maliyɛn ta tɛ dumuni ko ye maliyɛn ta tɛ faso ko ye maliyɛn bi toro ko de kan n'i n'a k'a dɔn musa yɛrɛ ye jɔn ye madame combat la vie chère o ye jɔn ye ninnu tɛ faso fɛ ninnu ye fasoden jugu ye mais bi gɛlɛya kɛra kunnasumuni de ye a bɛ bɛɛ kunna
a bɛ bɛɛ kunna mɔgɔw bɛ k'u ka moto jɔ bi ka na moto takisini na suguba la mɔgɔw bɛ k'u ka mobili jɔ bi ka moto takisini ta bi ka na gɛlɛya sababu gɛlɛya sababu la i ɲɛ bɛ jɔ la an ka sugu kɔnɔ o bɛ ka kɛ an ka suguba kɔnɔ olu tɛ taranzisɔn kɔ tun koyi suguba ye taranzisɔn bila de i b'a fɔ selimadenninw ka kɔtɔkɔtɔni i y'a ta cɛw y'a bila n k'olu ko bi ko ne ka mɔgɔw de ye taranzisɔn mɔgɔw ye eh, k'e ka mɔgɔw ko ne ka mɔgɔ ko worokɛ i ka mɔgɔw tɛ se mun tɛ se mun na ko fɛn bɛɛ de gɛlɛyara n ko bi ne denw taara u taara jɛgɛ kɛnɛ de san n ka kuma lamɛn k'olu ka mɔgɔw tɛ u taara jɛgɛ kɛnɛ de san mm. cɛkɔrɔba y'i jɔ mm. ko pomme de terre kilo ye joli mm. ko kɛmɛ ni bi duuru cɛkɔrɔba ko ko ko sɔrɔsi fanga k'an b'an dafalen yan bon ne tun tɛ fɛ musa ne bɛ kuma mais ne tɛ mɔgɔ juguya la dɛ kuma dɔw bɛ fɔ transition ma bi a man ne ye i n'a fɔ kuma sugu i n'a fɔ sɔrɔsi fanga o bɛ komi dictateur de kɛ o y'o de ye i n'a fɔ diyagoya fanga o t'o de ye wa. bon mun na cɛkɔrɔba y'a fɔ parce que gɛlɛya de y'a da porokoto k'a fɔ a y'i jɔ a ka jakarita de la k'a bɛ pomme de terre san ko pomme de terre kilo ye joli ko kɛmɛ ni bi duuru an bɛ petit pomme san kɛmɛ fila o kɛra kɛmɛ fila ni bi duuru ye an bɛ malɛm san bi saba o kɛra bi naani ye an bɛ sɛfan san mugan o kɛra mugan ni duuru ye musa i k'a dɔn maliyɛn bɛ balo jour de jour maliyɛn ka sɔrɔta man bon e musa bɛ don o don maliyɛn bɛ mun sɔrɔ bi a b'a dun a bɛ mun sɔrɔ bi a b'a dun e musa filɛ i bɛ bɔ i bɛ dɔ sɔrɔ kayikaw b'i wele musa orange money ci an ka dugu ye sanankɔrɔba ye o bɛ ne wele an ka diɲɛnatigɛ bɛ tan de mais an tɛ se ka gɛlɛya kun musa maliyɛn b'i dɛmɛ fɛn fɛn na fo gɛlɛya maliyɛn da bɛ tan de da fila de bɛ maliyɛn bolo a bɛ cu fɔ a bɛ ca fɔ mɔgɔ vis-à-vis maliyɛn de b'i kɔrɔta sini u b'i lajigin o de bɛ ka se transition ma ne bɛ k'o mun f'u ye u ka dumuni ka asimi bɛ fɛn fɛn la a ka mesure ta dumuni ko la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ a ye kuluba kati ko ça va bilayi u y'a nɛgɛn k'a bila ba falen kan ça va pas ah bon ee eh, ah bon ça va pas du tout kɔngɔ de bɛ maliyɛnw na minɔgɔ bɛ maliyɛnw na wari tɛ mɔgɔw bolo ne yɛrɛ alihamudulila ne bɛ n ka tiktok faniw fo tiktok feere o fisalen don ne ma eh, ne ko ka di tiktok musow ye u bɛ ka na sanniba kɛ ne ka butigi la n'o tɛ ne m'a fɛ n ko ne tun ye kunkɔrɔ danna san cɛ dɔw bɛ ka sanni kɛ eh. i n'a fɔ parce que chaque fois i b'a fɔ ko tiktok musow i tɛ ka cɛw fo dɛ n terikɛ dɔ bɛ ɲɔnɔ eh. ale ye électricien ba e ala tɔgɔ bɔra joram joram papa tɔgɔ joram joram de don a jɔn e ala n terikɛ électricien ba don ɲɔnɔ mm. a n'a muso bɛ samara ba de san n bolo mm. u bɛ bazɛnw kɔmandi kɛ u bɛ samaraw san mm. vraiment n ka foliba bɛ ɲɔnɔ faniw ye seware n ka kiliyanw caman bɛ yen u bɛ tilen ka kɔmandi kɛ n bɛ taa bila Eh, mobili la a bɛ taa sonɛfu ah, cɛ n b'a dɔn eh, eh, tiktok ko in ah. a wusara ma de alihamudulilayi mais dunkafa sabatilen tɛ dɛ musa il faut que u ka nin kuma bɛɛ to yen don o don ka bitigi magasin ba dɔ yira dɔw la mm. an ka taa n'i taara n'i mago bɛ tulu barikɔn tan na u bɛ barikɔn saba d'i ma k'i ka t'o feere mɔgɔ min mago bɛ barikɔn bi saba la laɲini tɛ sabati mali ma deli ka don nin ɲɔgɔn poropagani kɔnɔ o ye poropagani de ye mun na an tɛ minɛ dayɛlɛ bɛɛ ka don u ka amadu haya sanɔgɔ u ka sɛki modibo wele a sɛki modibo jara vraiment madame la vie chère bɛ ka plan secret jumɛn kun b'i bolo i ka transition kuma o fana ye ko dɔ de ye o n'i tɛ se ko dɔ la kɛ dɔ ɲininka mun bɛ se o la i bɛ idée caman sɔrɔ e m'a ye ne filɛ nin arasa bɛ grand dossier la ne bɛ arasa ka kumaw lamɛn a a fana bɛ n bɛ faamuya dɔw sɔrɔ arasa ta la n bɛ faamuya dɔw sɔrɔ e musa ka dɛrɛkiti dɔw la n bɛ faamuya dɔw sɔrɔ sumi ka dɛrɛkiti dɔw la i b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan i bɛ kɛ intelligence i kunkolo bɛ dayɛlɛ Ah, mais n ko mɔgɔw bɛ asimi bolo kuluba o kama conseillerw t'a bolo ɔ conseil bɛ yen ah. eh, i b'a dɔn ah. conseil ka baara dugu mana jɛ o bɛ t'i sigi kuluba de e bolo u tɛ ka jateminɛ kɛ mun bɛ dugu kɔnɔ u tɛ ka n'u bɛ ka jateminɛ kɛ sisan b'a sɔrɔ dɔ bɔra malo piri la ne yɛrɛ burankɛ dɔ ye asim ka conseil ye nin yɔrɔ in na n ka foli belebeleba b'a ye danbele eh. danbele asim danbele asim danbele eh. ɔhɔn asim danbele eh. o ye ne burankɛ sɛbɛnba de ye ah, ipɔdɔrɔmu na ah, n ka foli bele kɔmini den n ka foli belebeleba b'a ye ah. a ka hali bi a ka kuma asim fɛ ça ne va pas ça ne va pas de malo tɛ se ka san ɲɔ tɛ se ka san kɔngɔ yɛrɛ de bɛ maliyɛnw na on a trop faim kɔngɔ belebeleba ye min ye bi i b'o dɔn wa angɛrɛ problème bɛ angɛrɛ ko la sɛnɛkɛlaw ka ko ma ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ sɛnɛkɛlaw bɛ tilen ka ne wele de n ko ne tɔgɔ de bi san wɛrɛ ta san wɛrɛ musa maloko n tɛ fɛ ka maliyɛnw jigilatigɛ mɔgɔw confiancelen don a la bi sinon ne ye san wɛrɛ buruju gosi sisan mɔgɔw bɛ siran ala k'an si dɔ ka san wɛrɛ kɔnɔ maliyɛn bɛ kirisi y'a ɲɛ na e paseke mɔgɔw bɛ n wele de n'i y'a sɔrɔ malo bɛ san da mun na olu bɛ n wele de n ko ne de tɔgɔ de ko solisɔn an tɔgɔ de ko solisɔn bi abubakari paseke ɲɔnɔkaw ko ne ma hmm. ka u ye bɔrɛ de ci ma hmm. a bɛ n ka telefɔni kɔnɔ komi n bɛ dirɛti la n'a ye hmm. angɛrɛ bɔrɛ fitini cinquante bɔrɛ k'u y'a san waa tan o kuma bɛ se ka lakali waa tan angɛrɛ bɔrɛ ah, n'olu ko k'u b'o tɔnɔma dɛ ne b'o de f'i ye n ko an tɛ se ka jigilatigɛ di mɔgɔw ma cent pour cent mais n bɛ mun fɔ gouvernement malo ministre eh, commerce de ministre commerce ministre ani sɔrɔ ministre ani sɔrɔ ministre u ka monopole ko ban u ka nin ba papiye mun sɛbɛnnen bɛ yen foyi tɛ ni papiye gansan tɛ a y'a fara k'a bila pupɛli kɔnɔ maliyɛn ka don ni minɛn ye dumuni ka don tu pɛrɛ moritani malo bɛ yen sukaro bɛ yen tulu bɛ yen nɔnɔmugu bɛ yen mɔgɔw ka taa minɛn ta ka na ni miliyɔn fila bɛ mun bolo ka taa ta ni miliyɔn mugan bɛ mun bolo ka taa ta ni miliyɔn kɛmɛ bɛ mun bolo ka taa ta bilayi tanke monopoli ko ma ban mali kɔnɔ maliyɛn tɛ lafiya operatɛri saba k'i da bali mɔgɔw joli la k'o sama i b'a ko sɛrɛnki ko ça va or que ça ne va pas a ka dabila eh, n'a ma dabila asimi tɛ lafiya sɛki modibo nana o ko de bɔ an da la yan sɛki modibo nana maliyɛnw lafiya de opérateur ko in na nin opérateur ninnu u b'u ka intérêt de défend malo tɔni b'olu bolo maliyɛnw bɛ kɔngɔ la sukaro b'u bolo fo tumu bɛ don a la maliyɔn bɛ kɔngɔ na tulu b'u bolo ka magasin de depo kɔnɔ dumuni magasin de b'olu bolo maliyɔn bɛ kɔngɔ na sukaro magasin de b'u bolo depo dundala dɔrɔn maliyɔn bɛ kɔngɔ na nɔnɔmugu magasin de b'u bolo depo maliyɔn bɛ kɔngɔ na n'a fɔra maliyɛn mɔgɔ miliyɔn mugan et quelques mɔgɔ saba k'i da bari maliyɛnw joli la pour quelle raison mais olu fana k'olu fana ye gɛlɛyaw dɔn donc parce que u tun bɛ minɛn ta min na ko n'i ye jateminɛ kɛ bato ni fɛnw ko dɔ farala olu bɛɛ piri kan ko ka sabu kɛ dɔ farala pɛtrɔli kan donc olu tun y'a ta sɔngɔ min na waati min na u tun ye komandi kɛ o y'a sɔrɔ k'o tun ma k'o cogo la donc a ye musa dɔ farala kan dɔ ma fara kan commerce ye fadenya de n'o de fiyɛ mm. ni opérateur fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ monopole b'u bolo ligne de crédit de b'u bolo ka sow de bɛ banque la banque tɛ pardon dɔn dɛ tu prends tu laisses banque y'o de ye i b'a ta i b'a bila i b'a sara i b'a ta tu prends tu laisses i b'a ta i b'a bila n'i m'a bila i ka so bɛ sɛzi ni bɛɛ donna ni minɛn ye sisan mm. ni bɛɛ donna ni minɛn ye sisan banki ka dɛlɛ ye chaque le 5 ou bien le 10 i bɛ i ye mun ta caw i bɛ taa bila caw abubakari sedɛdi tulo bɛ n ka kuma na e ka taa ta ka na abubakari sedɛdi moritani e ka doni tɔni bi duuru ye ne ka ne worokiya ka doni tɔni mugan ye musa ka doni tɔni bi naani ye sumu ka doni tɔni kɛmɛ papa ka doni tɔni kɛmɛ fila ye ismaila ka doni tɔni kɛmɛ bɛɛ bɛ perese k'i ta di dasu la ka taa bangi ka juru sara kɔngerasi mali pɔri t'an bolo yan mali miliyadɛriw ye waritigiw de ye o kɔmɛrisanw de don ne filɛ kirisi bɛ diɲɛ kɔnɔ an ka duwani de gɛlɛyara duwani an ka duwani kelen don bi i b'a ko vɔlikan arepɔri la n'an ka minɛn jiginna turukisi fɛ bi duwanyew bɛ komi u ka anw kɛnɛ ta k'a da u kun mɛ fɛn ma fara minan piri kan itali itali u bɛ samara di ne ma piri min na u b'a di aw la halisa italiyɛnw taara kɔnze la u bɛ na fo le 27 septembre foyi ma fara piri kan ni paase gɛlɛyara o bɛ se ka kɛ karibiran ye mɛ mɔgɔ o y'a sɔrɔ i kelen de bɛ na n'a ye n'a kɛlen don sini minɛn ye bɛɛ ka don n'a ye ɛ sini minɛn tɛ bɛɛ tɛ don n'a ye n'i taara sugu la i bɛ fɛn sɔrɔ green light min filɛ i b'a sɔrɔ waa saba i b'a sɔrɔ waa fila i b'a sɔrɔ portable i b'a sɔrɔ prix bɛɛ la mun y'a kɛ chinois de m'a kɛ poporopo ya ɛ e, mun na an ka gouvernement fana tɛ mali kɛ poporopo ye bɛɛ ka don n'a ye a ka kɛ poporopo ye poporopo kɔrɔ ye di ɛ e, bɛɛ ka na n'a ye ah, o fana ye terme kura ye dɛ awɔ poporopo bɛɛ ka na n'a ye Musa k'o fana partage sa fo alahi ah, bɛɛ ka don n'a ye n'a kɛra sa Bokari Sɛdɛni maliyɛn bɛ lafiya mais mɔgɔ saba k'i da bari mɔgɔw joli la don o don conseil des ministres kisɛ tɛ bɔ jaba tɛ bɔ ah, an bɛ to nin cogo in na Mali sɛgɛnna vraiment Mali ma deli ka don nin ɲɔgɔn gɛlɛya kɔnɔ a bɛ komi i diminen don su in na.
o ye maliyɛnw fari faga o maliyɛnw ye fanga min kɛ ka nin sɔrɔdasiw dɛmɛ kɔngɔ ye bɛɛ décourager suguba mɔgɔw ko k'u t'u kɔ ne ko ne ka mɔgɔw ko Rose i tɛ kuma i ka mɔgɔw ma i famana video kɛ la n ko ni Musa bɛ nalen video kɛ n ko ban k'aw ka mɔgɔ tɛ wa n ko ne kɔni ka mɔgɔw don ne tɛ ban u la mais ne bɛ ci de d'u ma u ka fɛɛrɛ kɛ kɔngɔ bɛ maliyɛnw na on est faim on est faim vraiment on est faim ayiwa Rose halisa an bɛ tɛmɛ ni kow tɔw ye awɔ Ɔ, donc- toujours n ka fanw rasa bɛ barbecue la sini dimanche faransi n kanubaga minnu bɛ espagne a ye a train ta aw ka jigin faransi minnu bɛ belgique a ye train ta aw ka jigin a ka taa solution lamɛn mali solution bɛ ne ni rasa de bolo bi Ah an de bɛ tiɲɛ fɔ bitigitigi k'an ka buru jalan ɲimi an kɛlen don ka ala minɛ k'an wakali kɛ ala ye mais ça ne va pas au mali dɛ a ye taa aw ka taa rasa lamɛn ne ni barbecue fɔra mɔgɔ min kɔ san kuma ɲɛnama taara k'i to eh, o tuma a fɔra k'i ka publicité in kɛ non non n bɛ nin kɛ n ka patron de ye c'est mon patron n kɔrɔkɛ de don awɔ o de don dɛ wa n'a nana e bɛ taa i bɛ taa ka interview dɔ kɛ o sumi ni rasa nana ala ka na n'a ɲuman ye la tikiri solution n'ala nana n'a ɲuman ye inshallah Musa bɛ taa micro jɔ rasa da la ɔ mais sisan nɔ Rose an y'a ye k'a fɔ maaw tun b'i wele k'i ka taa bureau sigi ni fɛnw na yala association sigida ɲɛtaa ni mara ɲɛtaa a bɛ cogo di tiɲɛ don bureau sigi bɛ Kati musow k'an ka t'u ka bureau sigi komi samiya la n'a ye porogaramu kɛ subi sanko kana ko tiɲɛ n k'u yɛrɛ ka date choisir Kati muso misɛnninw bɛɛ ko k'u b'an kɔ k'e ka taa ko ne ka taa ko k'a sabu kɛ mun ye ɛ dun ka fa kɛ n'i ye ne kanu i ye dumuni de kanu n'i b'a fɛ i ka ko k'i jɛ k'i pari ne tɛ ko n'i ye kanu ko mun n'i ye ne kanu i ye shɛ kanu i ye sogo kanu i ye jɛgɛ kanu i ye loko kanu i ye malo kanu i ye dun ka fa kanu ah, jadisi kɛlɛ ka ban pewu mali kɔnɔ ah, an ka jadisiw ne b'aw deli eh. a ye na a ni faamaw ka sigi ka kuma hmm. an badenw bɛ ka sa an dɔgɔninw bɛ ka sa a ye hinɛ an na n b'aw fana deli ni lawurusi ala tigi ye an bɛɛ de ye kuranɛ in kalan hmm. ala y'o de fɔ sabali de ka ɲi ok a faamuya donc euh, donc mali ɲɛta kɔni a ko bɛ cogo di a bɛ ka taa cent pour cent n b'a f'i ye cɛden minnu bɛ n bolo a hmm. hali faransi lafiya sisoko hmm. rasa kebe halala hmm. ani ibrahim simaga n ka cɛdenw u bɛna biro sigi u bɛna faransi biro bɛɛ sigi musa n k'an kelen don international de ye parce que n'i ye ne kanu i ye malo de kanu i ko ko kɔngɔ kan'i fa minɛ kɔngɔ kan'i ba minɛ kɔngɔ kan'i ka kabila minɛ a kan'i muso minɛ ne ko musomisɛnninw ka ko k'u jɛ de k'u briller i b'a ko tiga tulu n'i ye ne kanu i ko k'i fa ka lafiya n'i ye ne kanu i ko k'i ba ka lafiya mais mɔgɔ min bɛ taa sigi yiri kunnamani kɔnɔ ka te daganin ɲini sukaro tan te mugan ismaɛla o tɛ se ka ne kanu dɛ ah bon bon à rien ne ka denmisɛnninw bɛ nasɔngɔ dɔn u t'a dɔn u tɛ foyi dɔn n'an ka dumuni kɛ u tɛ se ka ne kanu i bɛ balo fu la i tɛ se ka ne kanu i bɛ sunɔgɔ fu la i tɛ se ka ne kanu siyɔrɔ b'i bolo fu la i tɛ se ka ne kanu i tɛ kuran fakitiri dɔn i tɛ se ka ne kanu mais n'i b'a fɛ i fa n'i ba ka lafiya dun ka fa malo prix ka jigin sukaro prix ka jigin sogo prix ka jigin kɛrɛnkɛrɛn sogoko sogo in ka di kiliyan dɔ donna bi n ɲinɛna sogo kɔ koyi muso ko n ma bi a ko worokiya i sigilen don wuli sogo tɛ ka dun bamakɔ bi n ko kana nin kuma fɔ dɛ ko a laban ko bi a donna fitirida la butigi la ko ne ka sogoko kuma fɔ n ko madame ne bɛ yan aw de kama ne ni musa an bɛ kuma fo an kunkolo bɛ wɔsi mais ko tɔ bɛɛ an kɔni bɛ ala de deli an bɛ kuma min fɔ ala ka faamaw kɛ kulo kunnandi ye u ka ne ka kuma lamɛn gazi ko bɛ cogo di dɔ ma bɔ a la waa kelen ni kɛmɛ saba a tɛ se u tɛ se u bɛ ka kuma de fɔ preuve tɛ yen gazi waa kelen ni kɛmɛ saba hali n'i mago b'a la sisan n'i m'a bɔ i t'a sɔrɔ ne k'u ka kuma in de to yen ko in sera yɔrɔ min na an ka makun an ka baara kɛ jukɔrɔ ne dun ye kuma in kangari da o u taara conseil des ministres kɛ u y'an ka ko bɛɛ ɲagami bitigitigi caman de bɛ yen. ɛɛ makun de ye solution ye. I makun dɛ. I makun dɛ. Sumi, a ye ko bɛɛ ɲagami. Ɛ ne ko k'o ye solution tɛ n makun. A n bɛ n makun o fana bɛ kuma ja o. O b'a ja Musa kalama la. Ɛ ni solution mun don an dɛsɛra ka sukaro sɔrɔ. Muso ko k'a ye numéro vert wele u m'a ta. U ko ko tulu ye dɔ bɔra tulu prix la an ye tulu san u y'o de. Siyaka Dunbuya na i sigi. kuma dɔ bɛ an ka kuma di siyaka fana ma ka dɔ fɔ bi ah, ah? a ka yan ok ah, ok eh. an tɛ i tun bɛ fila fila fɔ i ka fanw ye eh. mamadu bɔ yen siyaka ka sigi vraiment mm. an kɔni bɛ min fɔ autorité ye mm-hmm. eh, musa mm. n'i ko ko vie chère mali kɔnɔ bi mm-hmm. mɔgɔ fila dɔnnen tɛ ni ne worokiya dumiya ni n ka cɛdenw tɛ mais worokiya n ko eh, mouvement wɛrɛw bɛ yen mun na aw tɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛɛ ka kɛlɛ kɛ n ko dɔw fana b'a a bunankun kan olu dɔnnen tɛ o olu ye jɔn ye e t'olu dɔn mɔgɔ si t'u dɔn mɔgɔ de b'olu dɔn maliyɛn bɛ ten de koyi u bɛ kopi caya an tɛ kopi dɔn

madame la vie chère walayi anw t'a dɔn k'i bɛ tiɲɛ kan an y'a ye madame la vie chère ye nin kuma fɔ an m'a lamɛn mais bi an y'a ye musa o ala ye ne de wasa musa o n y'o f'i ye n ko n t'i ka barika ko ɲɛ dɔn mais i fɛnɛ mago b'i somɔgɔw la sumi fɛnɛ mago b'a somɔgɔw la abubakari CDR walahi barika de bɛ anw na musa anw ye janjo min ta mali kɔnɔ sɔrasi fanga la u kan k'an wele kuluba de ka trophée di anw ma a e ko faransi président ka baara a ye président sɔrɔ mun kama vie chère kɛlɛ makɔrɔn kɛra fɛn vie chère de la e m'a ye faransi makɔrɔn tɛ ka fɛn di opérateurs ma koyi commerçants détaillants olu de kɛlen don fɛn faransi a bitigitigiw ni chinois makɔrɔn y'a daminɛ ni mairie baara ni vie chère kɛlɛ a bɛ don sugu kɔnɔ a bɛ mɔgɔw ka degun lajɛ makɔrɔn kɛlen président ye a y'i ɲɛsin duguma mɔgɔw de ma o lakale yɔrɔ bɛɛ makɔrɔn ka diɲɛnatigɛ baara daminɛna ni vie chère de ye maliyɛnw de tɛ ne de valeur dɔn mais don nata in na maliyɛnw bɛna aw ɲinini u bɛna aw ɲini de i b'a ko ɲɛnakale bɛ ɲini cogo min parce que anw nana ni tiɲɛ min ye mɔgɔ ma na diɲɛ kɔnɔ an ma na k'an ka kɛ minisiri ye an ma na k'an ka kɛ depite ye an ma na mais don nata an bɛ politiki kɛ n y'o fɔ dɛ i bɛ politiki kɛ 100 pour 100
aw k'a kɛ 100 pour 100 ne bɛ ka bureau min sigi ne ka sigi. président ko ko b'i ye. non n tɛ kɛ président mais n ka mɔgɔw bɛ k'a ye. ah bon.
awɔ siyaka bɛ yen gawusu sangare bɛ yen arasa arasa solution bɛ yen arasa bɛ se ka kɛ ministre de la communication ye. a bɛ a b'aw ka tɔn kɔnɔ de arasa b'o kɔnɔ dɛ.
arasa CDR bɛ yen sigida ɲɛtaa an tɛna an tɛna kɛ belebele de ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ yan. ah donc aw bɛna fara ɲɔgɔn kan. an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ. hali n'e musa yɛrɛ parti kɛ an bɛ far'i kan eh, o la an b'i kɛ ayi mais i bɛ se ka kɛ journaliste minisiri ye o ah, ou bien sumi bɛ kɛ ka minisiri talent b'aw la vous êtes talentueux ou bien eh. aw bɛ se ka k'a ye abubakari aw bɛɛ bɛ se ka kɛ ko dɔ ye maliyɛn bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ maliko la siyaka mhm. fo n'i ma kɛ maliden ɲuman ye maliden ɲuman ye mun ye. kan'a to mɔgɔ wɛrɛ kana sumi ka dankari i ka ɲɛmɔgɔw la i m'a faamu wa parce que anw de ye tonso juru kelen mali kɔnɔ yan an barajuru bɛ mali kɔnɔ yan ne bɛ ne bɛ komi wara de n bɛ ɲin bɔ mais n tɛ sɔn mɔgɔ ka gɛrɛ n denw na i m'a faamu wa ne ka nin sɔrɔdasiw ne t'u juguya la mɔgɔ min mana na k'an ka taa boulevard kan n k'a ye taa asimi ni marifa bɛ si a n'a bɛ tilen asim wage ni marifa bɛ si a n'a bɛ kile eh. kolonɛli jaw ni marifa bɛ kile a n'a bɛ kile moribo kone ni marifa bɛ si u n'a bɛ kile eh, sajo kamara ni o yɛrɛ kɔni i ɲɛ b'o la o tɛ n cɔyi dɛ ale ma bon mais a tɛ n cɔyi u ni marifa bɛ si u n'a bɛ kile ne kɔni ta dɔ ka bɔ sogo prix la mais k'a fɔ ko ka taa boulevard kan a y'o de kɛ ka ibk ka fanga ɲagami n'aw taara asimu b'aw bombarder ni jikalama ye ne tɛ taa ne ni musa dalen n ka salon kɔnɔ n'an tilala video la an b'an ka jɛgɛ kɛnɛnin dun musa bɛ taa ne bɛ to n ka so yan eh. mais ka bɔ ko marcher ne tɛ marcher asim ne bɛ kuma min fɔ asim b'a mɛn ne bɛ kuma min fɔ sadio kamara b'a mɛn moribo kone b'a mɛn maliki jaw b'a mɛn wage b'a mɛn kɔngɔ de bɛ maliyɛnw na bi u k'an ka kɔngɔ furakɛ u ka monopoli ko daga ci ka bɔ an da la an tɛ monopoli fɛ à bas monopoli an tɛ monopoli fɛ mali kɔnɔ bi an t'a fɛ sini ne mɔgɔ min nana k'i bɛna dankari ne ka mɔgɔw la i bɛ ne y'i ɲɛsira la donc ni mɔgɔ mɔgɔ k'u b'u ɲɛsin u ma dɔrɔn ne tɛ sɔn mais bon n bi musa wele siyaka bɛ gaw lafiya sisɔgɔ bɛ arasa kebe bɛ arasa baci bɛ an bɛ an bɛ an bɛ an b'an yɛrɛ yira o tigi la u b'a dɔn k'an t'u an t'u janfa mais mɔgɔ caman b'u dɛmɛ n'a fɔra ko giri olu bɛ boli de ne ye fakolisi de n tɛ boli mais kɔngɔ bɛ maliyenw na ne kale ka bamakɔ musow ka ko ka jɛ k'u prier i b'a ko tiga tulu k'an ka sogo prix na kɛmɛ naani bi naani na ka tulu na kɛmɛ ni bi duuru kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ la ka sukaro kilo na kɛmɛ ni a cayalen ka kɛ kɛmɛ ni tan kɛmɛ ye ne ni e ye sukaro ko kɛlɛ kɛ k'a to kɛmɛ ni tan de la o mali sukaro kɛmɛ importé kɛmɛ ni tan mais bi ka n'o kɛ kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ kɛmɛ ni bi naani ye u b'a dɔn ko opérateur ninnu yɛrɛ de tɛ transition fɛ yan bilaw t'u fɛ ah parce que u ye kuma fɛn fɛn fɔ u m'a waleya embargo nana bi an ka abubakari bubakari sededi u ko ko malo jiginnen b'u bolo ne m'a fɔ aw ye n ko commerçant tɛ mɔgɔ dɛmɛ n ye mun fɔ aw ye ni commerçant ko ko ça va o b'a sɔrɔ sanniba pa parce que ne ye commerçant ye commerçant mago b'a ka comptoir kɔnɔna la yiriwa yiriwa ka fa wari la dɔrɔn le reste là c'est les poubelles ah, ok kuma cɛ kuncɛ la i bɛ se ka mun kuma cɛ kuncɛ la vraiment musa n b'i fo n bɛ sumi fo n bɛ gawusu sangare bari fo n bɛ siyaka dumuya fo toujours sini barberiki faransi kɔnɔ rasa bɛ na sini sɔgɔma ka bɔ londres bɛɛ eh, hollande pays-bas amsterdam amsterdam a tun taara munumunu kɔgɔji sanfɛ mais a ma heureusement a ma kɔgɔji santa sɔrɔ parce que an ye kɔgɔji san ko mɛn mali kɔnɔ yan eh. amsterdamkaw ko k'u tɛ se ka kɔgɔji feere o rosi o kuma fɔra de eh. a fɔra de ko kɔgɔji bɛ na non olu bɛɛ n'u ko k'u bɛ taa kɔgɔji san ka na ale m'a mɛn mali kɔnɔ ko tile bɛ sa amsterdam ko k'u tɛ se k'a sama ko kɔgɔji samata k'u m'o ye o bɛ kɛ o a kɛra jamanaw dɔw la o a kɛra jamana dɔw la o kɛra libi kadafi m'o kɛ yan ala ka hinɛ a la mais o fanga bɛ mali la an ma se ka dun ka fa sɔrɔ an bɛ mɔgɔ kɔngɔ bɛ n'an faga yan ni nɔgɔ partout pɔgɔtɔ pɔgɔtɔ yɔrɔ bɛɛ ye pɔgɔti pɔgɔti pɔtɔ pɔtɔ nɔgɔ an bɛ se ka kɔgɔji n'an t'an ka nɔgɔ furakɛ fɔlɔ. i bɛ fɛ ka mun kan fɔ yan. nin tɛ bamanankan ye bilen. bamanankan de don pɔtɔ pɔtɔ.
aa ok pɔtɔ pɔtɔ y'o ye dɛ.
pɔtɔ pɔtɔ bɛ n'an faga bɛɛ ka bɔ ka taa baribeki la. a rasa bɛ don pari sini sɔgɔma inshallah an y'a kalifa ala la. musa ale salamu ala. ala b'a ɲɛ ala kira b'a kɔ jibril ale salamu kaman b'a kunna ala k'a ɲuman don. barberiki a kana fɔ faransi ka si kɔ ne ka fani minnu bɛ yen n'aw ma ne na rasa ye aw sara bɛɛ ka taa ka t'i ɲɛ jɔ lɛ tikiri la solution fura in b'ale de bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen n ka lafiya halala a bɛ faransi rasa kebe halala a bɛ faransi musa kalama la filɛ n kɛrɛfɛ siyaka dumuya sigilen filɛ sumi filɛ n kɛrɛfɛ yan bɔkari sedɛdi filɛ n kɛrɛfɛ n ka tiktok fanu n ka foli b'aw bɛɛ ye fɛsibugu fanu rosi ka fani bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye dugawu kɛ mali ye musa k'an ka premier minisiri man kɛnɛ ah. n bɛ dugawu k'a ye ah, ala mun ye sokɛli eh, vraiment mm. hali ni an tɛ kun kelen na kelen na mm. parce que a ma se k'an ka dumuni ko solution kɛ mm. mais n y'a kalifa ala la dɔw y'a fɔ n yɛrɛ k'a a taara turki Ni k'a bɛ yan k'a bɛ yan a k'a bɛ yan ni min bɛ kunnafoniw na k'a bɛ yan ɔ kuma cayara mm. mais n bɛ dugawu kɛ mm. ala mun ye ayuba ale salamu kɛnɛya ala k'a kɛnɛya ni bɛ ala de bolo mm. eh, bana farijagabɔ de don mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ bana a man ɲi silamɛ ma parce que n'i y'a ye firawuna yadara ka firawuna jama firawuna ma bana a ye dan tɛmɛ bana ye silamɛ ka fari jagabɔ de ye musa conseil des ministres bɛ kɛ don min dumuni ko la a don y'a sɔrɔ angine bɛ n na ne tun t'a dɔn ko ne bɛ siw ah bon yee angine kun bɛna cawucawu ni bila ne na hali n tɛ se ka ji min mais alhamdulilayi ala y'o ta ka bɔ n kan n ye pikiri kɛ fo pikiri seegin ala ye n kɛnɛya ya rabi n ye sokɛli kalifa ala la bien vrai que a ma se ka n ka dumuni ko ɲɛnabɔ dɛ mais n b'a kalifa ala la ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala min ye ayuba ale salamu kɛnɛya ala ka kɛnɛya d'an ni silamɛ ɲuman bɛɛ ma vraiment je suis cœur avec lui n cœurba bɛ n fɛ ka taa bolo a n'a ka denbaya bɛɛ ni o ni o bɛ bana kɛ ala k'a kɛnɛya a ka segin ka na a ka pɔsu la ka na a ka baara kɛ maliyɛn bɛɛ de ye kelen an t'a fɛ juguman k'an ka mɔgɔ si sɔrɔ ninnu vraiment u tɛ ka n ka sira taama bi mais ni ala sɔnna a ma ne ka dun ka fa kɔni Asimi b'a kɔlɔsi a b'a kɔlɔsi dɛ a bɛ monopole fo k'a papiye fara de n'a y'a fara an bɛ ɲɔgɔn bolo n'a m'a fara an tɛ ɲɔgɔn bolo a ka monopole ko daga bɔ an da la pewu ala ka sogɛli nɔgɔya ala min ye ayuba ale salamu kɛnɛya ala k'a kɛnɛya n b'a fɔ asalamu alekum warahamatula wa barakatu taala wa barakatu malidenw nin waati in na an bɛ se k'a fɔ kulun sera cɛncɛn ma an kun ni Rose de bɛ ɲɔgɔn bolo madame la vie chère madame poivron Donc madame combat la vie chère donc an kun bɛ ale fɛ ka sanga ni ayiwa a yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ association sigida ɲɛtaa olu ko ko ayiwa kɛlɛ kelen de b'olu bolo dun ka fa ka se ka sabati ka kɔngɔ kɛlɛ donc an kun bɛ yan o lahalaw de la a bɔra ka kɔrɔfɔw kɛ sisan nɔ k'an baro maa minnu b'a fɛ k'a kumakan ninnu k'a lamɛn kura ye aw bɛ segin ka video ninnu Ayiwa k'u lamɛn an bɛ min ɲini aw fɛ aw ka video ninnu partager k'a carin kunnafoni ka se ka jamana labɔ fili ka dɔgɔya jamana ka jɔ aw denkɛ n'aw balimakɛ Musa Konate fo ka taa se Sumala Kulubali kun bɛ ka énergie digital ani Abubakar Seder o kun bɛ ka ayiwa Seder page n'o ye Seder media o assurer hakaja tiktok o ye eh, saliya ayidara n'o ye papa ye i yɛrɛ ka kuma ko papa papa o don dɛ oh, voilà eh. saka b'o kɛrɛfɛ saka dunbiya b'o kɛrɛfɛ a ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu